an b'a jɔ fɛn wolonwulanan na n'o ye septième volume ye an badenw samedi tɛmɛnen an y'a bila yɔrɔ min masakɛ min banna masaya la kira kanu fɛ kisi ni nɛɛma b'a ma n'o bɛ wele ko balukiya ani dɔnnibagaba min tun bɛ bani israyila n'o bɛ wele ko ufan olu de ye sira minɛ ka taa masa solomana alayhi salam ibn dawuda o su ka t'o ɲini masaya bagi min bɛ solomana tɛgɛ la ko f'u k'o bagi in bɔ walasa olu yɛrɛ ka kɛ masa ye n badenw u ka labato fɛn bɛɛ fɛ danfɛn bɛɛ fɛ fo n'a bɔra mɛlɛkɛw la u y'u timinandiya sababu y'u se solomana ibunu dawuda alayhi salam a dayɔrɔ la ɔ fɛn minnu bɔr'o la sa n'o ye dɔnnibagaba in ufan halakili ye jinɛma yɛlɛma min bɛ ka solomana kɔlɔsi a su kɔlɔsi o ye ufan jenini k'a sisi o kɛlen kuma na min balukiya ale y'o ye kuma min a ja tigɛra a bolila a bɔra ka bin a kirila alahu taala y'i to a ka masaya la a ko mɛlɛkɛ jibirila ma alayhi salam a ko min bɛ ka kɛ solomana ibunu dawuda dalen kɛrɛfɛ i ɲɛ t'a la wa solomana ibunu dawuda a su dalen kɛrɛfɛ fɛn min bɛ ka kɛ jibirila i ɲɛ t'a la jibirila alayhi salam a ko alahu taala ma a ko n ɲɛ b'a la ala n b'i ka yamaru de makɔnɔ jɛn tɛ ne bolo ka foyi kɛ ni e ma n bila min na ala ala e mana fɔ min ka kɛ o de bɛ kɛ e ka yamaru olu de ye labatoli anw y'i ka labatolilaw de ye anw bɛ yen de k'e labato i ka yamaruya bɛɛ kan ala i ko n ka mun kɛ nin ko in na jibirila ye ala ɲininka ala ko n t'a fɛ n ka kira laban kanu o de ye balukiya se yɔrɔ in na yen n t'a fɛ zamizamiyu makiyu madaniyu urwatul wuska dalayiru kariyati nabiyu rahamati o kanubaga in ale ka halaki jinɛma yɛlɛma in fɛ solomana dayɔrɔ la yen o kuma jigin teliya la dɛ i ka don balukiya ni ɲangata cɛ i ka don a ni halakili cɛ jibirila alayhi salam ala ye nin fɔ kuma min jibirila y'i cun o yɔrɔ bɛɛ ɲɛtugu n'a yɛlɛ a nana don jinɛma yɛlɛma in ni balukiya ni ɲɔgɔn cɛ a yɛlɛmalen don ka kɛ adamaden sabura ye an badenw kisa in bilara yen de an bɛna a ta ye ka tɛmɛ n'a ye inshallah n'ala ye tulo garisɛgɛ kɛ min ye i bɛn'o mɛn an badenw an bɛ tanga ɲini alahu taala fɛ ka bɔ iblisa layinu n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma nam o kɔfɛ an b'an sinsin n'alahu taala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ye ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye an badenw o kɔfɛ an bɛ seli danfɛnw la sɔn kayirama kan diɲɛ lahara dara cɛ kelen min kanu kama a n'a so dunge sanumanw a seyidi serifu usumani hayidara mɔkɛ an bɛ seli a n'a so dunge sanumanw kan ka seli a nɔfɛ tugubaa ɲuman bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se kiyama don ma n badenw ka kɔn an donni ɲɛ walanda kɔnɔ duwawu o kɛli an karamɔgɔ an ka seyidi an ka imamu ye o bɛ wajibiya an kan a seyidi sherifu sumani madani hayidara an ka sababu ɲuman an y'a n'a ka denbaya kalifa ala la masa min t'a ka jɔni ka kalifa tiɲɛ jugu o jugu a adamaden fara a danfɛn wɛrɛ kan an y'a ɲini alahu taala fɛ n'o jugu de b'an n'an karamɔgɔ la ala ka don an karamɔgɔ n'a jugu bɛɛ lajɛlen cɛ a ka denbaya ala ka don n'u jugu bɛɛ lajɛlen cɛ anw yɛrɛ juguw bɛɛ lajɛlen ya rabi ala ka don an n'u cɛ ala k'an n'an karamɔgɔ wasa ni fɛn ye an juguw kan fɛn min ye ala ja allahuma akfinihim bima shita an badenw duwawu kɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ ye sa aha baara baara ɲana sisan aha an bɔra fitiriwaleya min kɔnɔ nam a ko tumana min ni mɛlɛkɛ jibirila alayhi salam a ye labatoli kɛ allahu jalla jalaluhu la arahamanu rahimu la a y'i cun ka n'a jɔ balukiya ni jinɛma yɛlɛma in ni ɲɔgɔn cɛ ufan halakilen sisilen dalen bɛ jibirila kinin fɛ balokiya b'a numan fɛ nka a kirilen don
Il alla au jeune homme et le tira de son évanouissement. tumana min ni mɛlɛkɛ jibirila jiginna alayhi salam a y'a kaman kɛ ka bulukiya saalo kirin y'a bila a ɲɛma tigɛra a y'a bolo minɛ k'a sigi Nam. Le salua et lui demanda la raison de sa présence à ce lieu.
Jibril alayhi salam kumana min n'a ye masakɛ in n'o ye masakɛ min bana masaya la kira kanu fɛ ani kira yɛrɛ ɲinini kama n'o ye balokiya ye jibirila kɛlen k'a kaman kɛ k'a saalo ni kirin y'a bila n'a ɲɛma tigɛra a y'a wuli k'a sigi a ye foli d'a ma a ko funankɛni a ko ala ka kisi b'i kan bolokiya a ye foli segin mɛlɛkɛ jibirila ma alayhi salam a ko n fa ala ka kisi b'i yɛrɛ kan jibirila y'i kanto balukiya ma a ko mun ye e se yan dɛ sababu jumɛn de ye e yɛrɛ se nin yɔrɔ in na yan ka bɛn nin sanga in ma yan n jaabi ahan Bulukiya raconta toute son histoire du début jusqu'à la fin. n badenw kɛlen kumana min bulukiya a y'a fori ka bɔ a da jukɔrɔ a donn'a ka kisa la ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɛlɛkɛ jibirila ɲɛna a fa ye kira laban tanu dogo cogo minnu na ale yɛrɛ bɔr'o kan cogo minnu na a jɛnni min kɛra masaya kɔ a donni min kɛra kurun kɔnɔ ni kurun nana jɔ n'ale taara i sigi yiri kɔrɔ kurunbolilaw taara k'a to ala ye siri tigɛ ka bɔ a ni jahanama mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu b'a la la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a gɛrɛl'olu la a n'u kumana sababu mun y'u bɔ jahanama kɔnɔ ka na n'o ye dugumakolo kan n'o ye jahanama ka ninakili ye a ye nin bɛɛ lajɛlen lakali mɛlɛkɛ jibirila ye fo ka taa se ani saw ka masamuso min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye n'a bɛ kuma ni adamaden nɛn ye a n'o fana ka ɲɔgɔn ye kuma min tɛmɛna n'o cɛ a y'o lakali mɛlɛkɛ jibrila ye a bɔra yen fo a nana se bani sirala ani dɔnnibagaba min halakira sisan jinɛma yɛlɛma fɛ solomana ibunu dawuda su kɛrɛfɛ alayhi salam a n'o ka ɲɔgɔn dɔn cogo taama jiga dalilukow a donna nin bɛɛ la a y'a lakali mɛlɛkɛ jibrila ye ah Sache que je suis venu ici que pour l'amour pour Mohamed, que le prière de Dieu soit. Sallallahu alayhi wa sallam. A ko Jibrila, e k'a dɔn foyi ma ne se yan fo n'a kɛra kira laban kanu ye o de ye n se yan nam Oufan m'avait informé que le prophète ne recevra pas sa mission avant la fin des temps. A ko dɔnnibagaba min halakilen filɛ nin ye sisan ale de ye kuma caman fɔ ne ye k'a fɔ ko kira laban min kanu bɛ n na ni n bɛ k'a ɲini n'a tɔgɔ ye ahamadu sanbili wolonwula kɔnɔna la mahamud sanbili wolonwula kɔnɔna la tɔgɔ min b'a la tɔgɔ kɛmɛ fila ani tɔgɔ kelen n'u ko miyatani wa wahidu o kira laban in kanu ni n bɛ k'o de ɲini dɔnnibagaba in de ye kuma caman fɔ n ye k'a fɔ a ci kuma ma se fɔlɔ koyi ko pour que ne yɛrɛ ɲɛ ka se ka da o muhamadu mustapha in kan fo n ka si jan sɔrɔ walasa n ka si jan sɔrɔ ko fo n ka ɲɛnamaya ji min ko walasa n ka ɲɛnamaya ji min ko fo an ka na solomana ibunu dawuda ka bololabagi de bɔ a tɛgɛ la an ka sɔrɔ ka ɲɛnamaya ji sɔrɔ n'o ye kira ɲini de ye ne se yan ah! Je l'ai donc accompagné ici et il est advenu ce qu'il est advenu. A ko kɛlen kumana min kira ɲinini fɛ ne tugura a nɔfɛ

ne fa n b'a fɛ i k'a fɔ n ɲɛna muhamadu in yɛrɛ bɛ min dɛ ne ka ɲinifɛn y'ale de ye n lafiyalen tɛ n dalen n bɛ sugo a la ni n bɛ ɲɛna a bɛ n hakili la ni n bɛ taama la a bɛ n miiri la fo n k'a ye n dusukun bɛ panpan n'ale kanu de ye muhamadu in yɛrɛ bɛ min bulukiya bɛ ka jibirila de ɲininka kira laban na nka a t'a dɔn ko mɛlɛkɛ don sabu a bɛ adamadenya sawura la nam Il faut t'en retourner, le temps de Mohamed est encore lointain. sallallahu taala alayhi wa sallama jibrila y'i kanto balukiya ma a ko segin dɛ i bɔra jamana min na i ka taa ye n den a ko sabu kira laban min n'a kanu kɛlen bɛ k'i ko a disi fa a bɛna ci kuma min

nimisala dan tɛ nimisa min na a kasira kasi min gɛlɛyara sabu ale ye nin sɛgɛnba in kɛ min ɲinini kama k'o ma ci fɔlɔ ah Il se souvient des paroles de la reine des serpents qui lui disait que c'était impossible de récupérer l'anneau de Salomon. O kɛlen kumana min badenw a hakili nana jigin saw ka masamuso ka kuma la u ye min su gulɔ la ni k'a minɛ ka taa taama ji kan dalilu bɛ bin min na ka t'o bin ɲini n'o y'a f'u ye k'u kun kan ka ɲɛnamaya yiri de ɲini k'o den dun walasa u ka to ɲɛnamaya la badabada walima ka ɲɛnamaya ji ɲini k'o min o sababu k'u ban'o la ka t'u nɔrɔ fɛn na nafa tɛ fɛn min na fɛn min tɛ fɛn sɔrɔta ye a hakili jiginna saw ka masamuso ka kuma la min ɲɛda ye adamaden ɲɛda ye n'a bɛ kuma ni adamaden nɛn ye nam Il pleura encore et descendit de la montagne et marcha jusqu'au rivage. O kɛlen kumana min balukiya ma wuli fiyewu fo a bɛ kasi a yɛrɛkun kan a nimisalen bɛ nimisa da la a ye sira minɛ a bɛ ka jigin ka bɔ kulu la fo a nana se kulu kɛrɛfɛ ah Là, il, il s'assit un moment et émerveillé le spectacle composa des sommets et les flots de l'île. Kumana min n'a sera kulu kɛrɛfɛ ji bɛ ka boli kulu duguma a y'i sigi a b'i miiri Alahu Taala ka dalifɛnw na a bɛ kɔnɔw lajɛ olu bɛ dɔnkiliw da cogo min a bɛ bagan wɛrɛw lajɛ olu bɛ nisɔndiya u bɛ pan ka purutiw la a bɛ kuluw sanfɛla lajɛ a bɛ Alahu Taala ka dali lajɛ a bɛ miiri a bɛ tasi a kabakoyara namu Il passa la nuit à cet endroit. a tor'o la fo sunɔgɔ sunni nan'a minɛ a y'i d'a kɛrɛ kan badenw a sunɔgɔra fo ka taa se dugujɛ ma nam Au matin, il enduisit ses pieds du suc magique et se mit à marcher jour et nuit. N badenw, kumana min ni dugu jɛra ko tile yeelen sigira a kan, a ɲɛma tigɛra. A wulilen sisan, a y'i taamande ka gɛrɛ jida la, n badenw ka seliji ta k'a ɲɛ ko taama ji kan dalilu bɛ bin min na n'o o bin ji bɔlen don ka kɛ baraw kɔnɔ o bolo a y'a sen fila ko o dalilu in na walasa a ka kɔgɔji wolonwula in tigɛ ka segin a kɔ u ye kɔgɔji wolonwula min tigɛ ka na solomana ibunu dawuda alayhi salamu a su kɛrɛfɛ ale bɛn'o kɔgɔji wolonwula in tigɛ ka segin a kɔ sisan a bɔra yɔrɔ min a bɛ taa yen badenw a ma wuli fiyewu a kɛlen ka taama ji ka dalilu k'a sen fila la a bɛ taama ji ka tile fɛ a bɛ taama ji ka su fɛ a y'i cɛsiri taama la fo k'a kɛ taama sɛbɛ sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ ye su ti bila tile ti bila ah! Il s'extasiait devant tout ce qu'il voyait en mer effrayante. a bɛ fɛn o fɛn ji kɔnɔ n'o ye kabako fɛnw ye maliw ni balɛniw ka taa se jɛgɛbaw la ka taa se ji kɔnɔ kɔnɔw ma nin bɛɛ lajɛlen tun b'a kabakoya sabu ale tun ma b'u ka dugu la fɔlɔ ah Il y aborda et fut charmé par le paysage on dirait le paradis. A y'i t'o la n badenw a nana se jida dɔ la a ɲɛ b'a la nakɔ foro jardin fleurs u cɛ ka ɲi minnu kulɛriw tɛ kelen ye u kasaw tɛ kelen ye u kɔnɔw bɛ kasi kasikanw na minnu bɛ maa hakili maaw a kɛra a ɲɛna k'o yɛrɛ de ye alijinɛ ye sa namu Il s'y promena et constata que l'île était immense. a donn'o nakɔforo in kɔnɔ n badenw k'a munumunu k'a munumunu k'a munumunu k'a sɛbɛkɔrɔ taama o nakɔforo in kɔnɔ fo ka taa sɛgɛn tuma min namu Sa terre était de safran. a ko nakɔforo in ala taala tun kɛlen bɛ k'a dugumakolo dilan saforanu la namu
n badenw a gabakurunw a n'a bɛlɛw ala tun kɛlen bɛ k'olu dilan d'hyacinthe la aha ninnu bɛɛ dugujukɔrɔ nafolo ye minnu da ka gɛlɛn aha et de yas de yasmin nam elle était plantée des arbres les plus beaux a ko yiriw kun turulen bɛ nakɔforo in kɔnɔ n'i y'u ye a bɛ filɛlibaa kunnasiri Ah. S'engager des plantes de mille parfums les plus suaves. A ko walahi yiriw tun bɛ yen a binw u cɛ ka ɲi kasa dumanw bɛ yen ni yɔrɔ in yɛrɛ tɛ ka taa kasa ninnu ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si. Des tiges de canne de sucre s'élançaient aux mille paraître et de roses narcissiques. Ah.

kɔnɔ ninnu u bɛ dɔnkiliw da de b'ala k'i da i ma min ɲɔgɔn mɛ i tulo la ni kɔnɔ dɔw ye dɔnkili dɔ da yan fɛ dɔw b'a laminɛ ale tora a mana bɔ kabako dɔ la a bɛ se kabako dɔ ma a mana bɔ kabako dɔ la a bɛ se kabako dɔ ma ale kɔni kɛra taafan yɛrɛ t'a la sa n'a ye kabako ye fan min a bɛ gɛrɛ o la a bɛ t'i jɔ k'o lajɛ fefewu n'a sɛgɛnna a bɛ b'o la a bɛ taa kabako wɛrɛ la a tor'o la tuma min balukiya a dabali bannen namu il comprit qu'il s'était trompé de route. Et eh, a y'a faamu ko nin tɛ ne ka sira ye koyi an nana sira min fɛ o tɛ nin ye n ye sira jɛ ah il se promena en flânant lorsqu'il lorsque le soir arriva a tor'o taama de la sa n badenw a n'o kabakofɛnw lajɛli la sa fo su nana ko a la tuguni Nam. À la tombée de la nuit, il grimpa sur un arbre élevé pour y dormir. Kumana min ni su kora walasa a ka kisi saw ni duguma baganw tɔɔrɔ ma a ye yiri belebeleba dɔ ye a y'i nagasa nagasa ka yɛlɛ o la ka t'i sigi o yiri in balo furancɛ la nam Il ne cesse de chanter la beauté de cette île. a ma wuli fiyewu a sigilen b'o yiri balo furancɛ la a bɛ ka ji jidakɛrɛ in n'a yiriw nakɔforo in n'a damukow n'a kabakofɛnw lajɛ A bɛ k'i damu la namu tout à coup la mer la mer agita violemment a tor'o la tumana min kɔgɔji nana funu fununi na fununi min na kuru wulila i b'a fɔ ko étage jɔlen ka na ci ah un immense animal sorta et poussa un rugissement formidable effrayant tous les animaux de l'île Balukiya tumana min n'a y'a ye kuruba wulila kɔgɔji kɔnɔ ka na ci kɔgɔji cira dɔrɔn a ye danfɛn dɔ ye i n'a fɔ jinɛma yɛlɛma a dacogo cɛ ka jugu n'i y'a ye a bɛ filɛli b'a jatigɛ ni k'i farikansi cɛ o nana ka na ji kɔgɔjida la ka mankanba kɛ dɔrɔn danfɛn misɛnmani fɛn fɛn bɛ yen a kɔnɔ n'a daba misɛnmani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲini nam Bolokiya juché sur son arbre, regarda le monstre et fut stupéfié par sa taille. Bolokiya ale b'a ka yiri balofurancɛ la a ɲɛ b'a la nin danfɛn cɛjuguba in belebele in dali la a kan man di a y'a ye a ye kule min kɛ a kulekan ye min kɛ danfɛn misɛnmanin tɔw la n'o ye bagan tɔ ninnu ye ale yɛrɛ farikansi tigɛra a ja tigɛra

sanu b'o da la warijɛ b'o da la marijanɛ b'o da la yakutu b'o da la o bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ n'o ye kɔgɔji jukɔrɔ ka na n'o ye kɔgɔji da la nam Toute l'île fut éclairée comme en plein jour. o kɛlen kumana min nakɔforo in bɛɛ lajɛlen dugu jukɔrɔ fɛn minnu bɛ bagan ninnu dabɔlɔ la olu yeelen nana yeleku yeleku yeleku ka nakɔ in bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a fɔ u ye kuran anpulu mɛnɛ Nam. Un moment passa lorsqu'ils arrivèrent, venaient une cette fois à l'intérieur de l'île. A ko o ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen n'a sera k'a yɛrɛ sɔrɔ a sunɔgɔra danfɛn juguba in jiginna kɔji kɔnɔ ale jiginna dugu jɛlen sisan a bɛ ka taama a bɛ sira ɲini ka segin ka na a ka dugu la nam Ils s'avancèrent jusqu'à ce qu'ils régnèrent avec un monstre de marin. a ma wuli fiyewu f'a bɛ ka taama a nana bɔ n badenw jɛgɛ dɔ de kan min dacogo fana ye dacogoba ye a yeɲina bɛ mɔgɔ siran ah Dès que les animaux eurent disparu, il descendit son arbre et courut à travers les mers. O kɛlen kumana min ale jiginna ni ka bɔ a ka yiri sanfɛ, yiri min n'a kun b'o sanfɛ, n'a kun siranna daba min ɲɛ min bɔra ji jukɔrɔ ka na, kumana min n'a jiginna ka taama, a nana o ɲɔgɔnna daba wɛrɛ tuguni a bolila ka yɛlɛ yiri wɛrɛ kan a bolilen ka yɛlɛ o yiri kan o daba jugumanba in fɛnɛ n'o fɛnɛ kan man di tan ni bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini o la o jiginna ka don ji kɔnɔ tuma min ale jiginna sa k'a ta kɛ boli ye ka jida yɛrɛ to yen sa ah Il marcha jour et nuit jusqu'à ce qu'il arriva à une grande montagne au milieu des, au milieu des vallées. A ma wuli fiyewu f'a bɛ su taama a bɛ tile taama a nana se kulu belebeleba ma kulu belebeleba min kɛrɛfɛla bɛɛ lajɛlen ye dingɛ ye kɔfolo don an o kulu in kɛrɛfɛla la gabakuru gabakuru bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ye aimant ye nam a ko o kulu in kɛrɛfɛ i ti foyi ye ni surukuw waraninkalaw n badenw warabaw i b'o olu bagan jugumanba minnu bɛɛ ka jugu adamaden ma n'u y'i ye n'u b'i dun k'i ban o dama dama de kɛlen bɛ k'o kulu kɛrɛfɛla fa dɛp a y'o waraba jamakulu n'o waraninkala jamakulu n'o suruku jamakulu caman ye nam o kɛlen tumana min a y'i kɔdon ka b'olu taafan ma

i b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ k'a seri ka na a mana se k'o jɛgɛ minnu minɛ a bɛ fɛɛrɛ kɛ a b'olu jeni a b'o k'a surɔfana ye nam Tout à coup, un lion surgit de nulle part. C'est alors là qu'il s'avançait vers lui pour le déchiqueter. A b'o la a sinna i kɔrɔ k'i kɛrɛ filɛ a ɲɛ bɛ waraba dɔ la a m'a dɔn waraba in bɔra yɔrɔ yɔrɔ o bɛ k'i ɲɛsin Balokiya ma o b'a fɛ k'a ni diɲɛ fara nam
a y'o waraba in ye a y'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ ŋaniya min bɛ waraba in na ka taa ale ma ɲuman tɛ nam o kɛlen tumana min taama jikan dalu min b'a bolo a y'a sen fila coro o nasi in na ni k'a fusaya sigi ye nam Il marcha sur les flots au milieu des ténèbres. a wulila sisan su dibi fin na k'a ta kɛ boli ye ji sanfɛ wara ɲɛsiranɲɛ fɛ kɔni ah La nuit était d'un noir dense. o y'a sɔrɔ su dibi finnen don kirikirikiri n'i tɛgɛ kuru i t'a ye Un vent violent soufflait. o y'a sɔrɔ fiɲɛ bɛ ka ci fiɲɛ min yɛrɛ a cikan yɛrɛ bɛ maa siran fɔlɔ. Nam. Il finit par atteindre une île où il aborda. A tor'o la f'a nana se gun dɔ kan gun min korilen don ni ji ye nka cɛmancɛ in yiriw bɛ yen bɔgɔ bɛ yen. Nam. Il y trouva des arbres dont, une, dont un était plein de sève et d'autres desséchés. A nana se o gun in kan tumana min a y'a ye yiri min ni yiri min tɛ kelen ye olu kalite caman bɛ yen.

tɔ kɛ o gun in kan ye fo ka taa dugu jɛ nam Il resta ainsi dix jours à la visiter puis se dirigea vers de nouveaux rivages. A tor'o la a ye min kɛ taama la n'a bɔra gun dɔ kan a bɛ taa gun dɔ kan n'a bɔra gun dɔ kan a bɛ taa gun dɔ la a bɛ tile tan bɔ a bɛ o gunw ni ɲɔgɔn cɛ taama la fo a nana bɔ gun ninnu kan sisan a y'i tilen sa ka taa ba kɛrɛfɛ. Nam Il reprend la route et marcha jour et nuit. A ye sira minɛ a bɛ su taama a bɛ tile taama. Jusqu'à ce qu'il arrive sur un île fait de tentes et de sable blanc. F'a nana bɔ gun wɛrɛ kan o gun in dilannen bɛ cɛncɛn jɛman na nka bugusoni bugusoniw caman dilannen don ko ka bila a gun in a ba a gun in sanfɛ.
ah a ko gu in kan ye ni cɛncɛn jɛman ni bugusoninw tɛ tɛ bin ye i tɛ yiri ye ah a nana o gu in na a bɛ yaala yaala a kabakoyalen don bin tiya yiri tiya bugusonin ninnu jɔni ye ninnu jɔ a dɛ ah

balukiya tora a dabali bannen don sanu bɛ wa dugukolo jukɔrɔ nka yiri bulu ka kɛ sanu ye a tora yala yala la fo su nana ko ala n badenw ala ye dali masa ye ni mɔgɔ min ye chronique tabari lajɛ chronique tabari kɔnɔ kira mahamadu mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam ani imam ali ka ɲininkali bi naani ani ɲininkali kelen n badenw n'i ye nin kuma ninnu mɛn i bɛ masa sigi ala ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kira kun ye dɔnni dugu ye tiɲɛ yɛrɛ la kira dɔnni dugu don aliyu ye dɔnni bulondala ko ye imam aliyu de fɔ karamala wajaha a ko a ye ne ɲininka dɛ yanni n ka tila aw la a ko aya o aya jiginna kira kan kisi nɛma b'a ma tile fɛ n b'a bɛɛ dɔn minnu jiginna a kan su fɛ n b'a bɛɛ dɔn minnu jiginna a kan k'a to taama la n b'olu kalama minnu jiginna a kan k'a to bagan sanfɛ n b'olu kalama minnu jiginna a kan k'a ni ne to ɲɔgɔn fɛ n b'olu kalama minnu jiginna a kan k'a sɔrɔ n t'a kɛrɛfɛ su kun mana ko bɛɛ bi da kuma min a kun bɛ ne wele a kun bɛ ne aliyu kalan o waati o b'a sɔrɔ maaw senna sumara allahu akibaru o baro ninnu senfɛ kira ye kulu dɔ fɔ aliyu ye karamalaho wajahaho a ko ale ka israa wali miraji don ale nana se o kulu in na a ni jibirila bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye danfɛn dɔw ye a bɛɛ cɛ muso t'u la u tɛ den wolo u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min jibirila ye danfɛn ninnu tɔgɔ fɔ a ye k'a fɔ a ye ko muhamadu ko jigin i ka kalimatu shahada ni baya di u ma ale jiginna ka kalimatu shahada ni baya di u ma a ko aliyu ma mɛ mun ye n kabakoya danfɛn ninnu ka ala ɲɛ siranyɛ fɛ u bɛɛ lajɛlen pasalen don u bɛ kasi su u bɛ kasi tile ala ɲɛ siranyɛ bonya kojugu fɛ nin y'aw tulo garisɛgɛ ye